aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene landirani moni wamafuta a nkhosa kuchokera kuno kumudzi kwanu kwa chafera nthengo zikuyenderani bwanji kumeneko ife kuno tonse tili bwino ndipotu kuno zinthu zambiri zidasintha achimwene Chafera nthengo si mmene mukumudziwira mwakale muja ayi. Mwinatu mmaopa kubwera, mmati mukaganiza kuti aah anyamata kumene kuja amankhalira kuzigoba, kudabadika basi ndiye ndikapita kumene kuja ndingakachite chiyani? Ayi ndithu, anyamata akulimbikira ntchito komanso matekenya munkawathawa aja anatha kalekale amwene. Ndikudziwa nthawi imene munkachoka kuno nkuti mukuyenda ngati mukuvina chikokoshi, matekenya atakuzunzani kwambiri. Pano zinthu zinasintha, Chafera Nthengo wa pano si wa mmene adalili kalekale. Mundilole ndisanapite ndi kalata ya leroyi, ndivulire kachipeya basi zomwe zija zotsogola za khweze. Amwene, ukasemphana ndi basi za khweze, mayendedwe akebe amakhala achewuchewu amwene njira yonse. Sinanga panopa basi, basi imene imapereka chiyembekezo ndi imeneyi ya khweze? Koma sindimaonanso chifukwa chimene munthu ungaphonyerane ndi basi ya Khweze. Zimayenda kawiri, m'mawa nthawi ya half past 7, kenakanso masana nthawi ya 1 koloko basi. Kuno kwanu zochitika zikuchitika ndithu monga mwa nthawi zonse. Zikuoneka kuti atachotsedwa ntchito mdala wathu wa ng'ombe uja, enanso ali pampeni pakadali pano. Nthawi ina iliyonse akhala akuimba malawirano, malawirano, malawirano, eyahahaha, malawirano.

winanso uyu 6 7 ee koma kuli gule amwene ndipo kuli gule chaka chino anthu ena ananyanya amautenga unduna ngati wamuyaya zidachoka pa ntchito kulowa zibwana ufuna ndikuze chani maina awo 7 ayi iwe tadika kaye maina ake ndi ujeni ndi awo um, u- u- ujeni iyayi nanga ayambiretu pano kulira asanalengeze nkulengeza komwe koma ndithu ndikuwadziwa bwino lomwe amwene akupita kuteko ndikukamba pano ena sakutuluka m'nyumba akukhalira kusamba mavuwo wabwera kale sing'anga wawo amene amamudalira galisha kuchokera ku kilimani sindikudziwa kuti ulendo uno zigwira zotambazi sindikudziwa kuti apulumuka kaya komabe pakhala kusintha kwakukulu amwene mmodzi wachikulire timuthira nsembe apita ndithu kukhala kung'ung'udza kuti zatheka bwanji zimenezi koma ndi mmene zilili basi apule sakupanga za halayansi sakupanga za zokwapatira tambala akupanga za ifeyo obwamtasa akumudzi ndi mawu aakulu amenewa kwabasi ena chifukwa cha alliance amadzitenga kuti ife ndi amuyaya ife basi ena chifukwa chokwapatira tambala amadziyenereza kwabasi koma ulendo uno uchatsika sakupanga nawo zamasewerazo akukonza zinthuzi Chimenechi n'chimene makosana ena ake amazunguzika nacho achimwene. Makosana a mademo, mwanji wa achina malume Jeremani ndi anzawo achina Kadaa Gido, pena pake phuma likumachuluka kwabasi. Akumakhala ndi nkhani zambirimbiri zochuluka zolankhula. Mapeto ake, chimene akuchita chikumakhala chosokonekera. Anthu akumalephera kumvetsetsa kuti kodi akufuna kuchitika chiyani. ndikudziwa amene ndakamba nkhani za mademo zimakumbukira kuti kodi pajadi paja kwanuko ku nyasalande kumachitika mademo atha bwanji koma amwene dzuwa ili ndakufotokozani kale achimwene kuti kwathu kuno kwa nthawi yayitali anthu ochita mademo akhala akutipanga bizinesi akhala akumatigwiritsa ntchito ifeyo ngati mpamba wawo wa bizinesi amwene ndiye zinthu zake baa zakhala zili zovuta basi anthu tayamba kutopa Kumangopanga zofuna za anthu ena ake ochepa kumatinamizira kuti manyasa akwiya ife tisanakwiye nawo. Mkwiyo wawo kumafunanso kuti ukhale mkwiyo wathu. Zimene ayambana uko kumafuna kuti nafenso tiyambane nawo. Zakhala zili zinthu zotivuta kwambiri koma. Mukandifunsa kuti ayenda bwanji mademo? Zoseketsatu. Mademo ake linali sewero lenileni. zimakhala ngati akupanga mademowo ndi mapholisa umalephera kuona bwinobwino kuti kodi mademo ndi ali patipati pamenepa mapholisa ndi amene amayenda mademo anthu kunalibe zioneka kuti anthu atopa amwene olo zikwangwani zonyamulidwa m'manja zosaoneka eti mademo a mtundu wanji amenewo kodi kuyendako ndiye tidzingoyenda kumangopanga zinthu zimodzimodzi zomwezo kwa nthawi kumakangopereka makalata mose tidayambira opandapo yankho lenileni logwirika koma kumangopitirizabe osachita nazo manyazi kulephera kukhala pansi kukambirana kuti koma yamademo isikugwira bwanji tikhale pansi tione titani ayi ndithu ife koma mademo mademo ena mkati mwa mademo omwemo akuti ayi tikufuna uchatsika awa achoke otikwana ena mkati momwemo akuti ayi tikufuna mavuto athu amene tikukumana nawo akhale pansi anthu amenewa awathetse katangale athe kusankhana mitundu kuthe ena mkatikati momwemo akuti tikufuna asiye chibwana kungokhala kachipwirikiti amwene kumadzifunsanso kuti kodi chenicheni chimene mukuyendera mukuti ndi chani achoke akonze mavuto ndi chiyani kwenikweni chimene mukufuna kuti tigwire goal zotengeratengera sizabwinoyi nkhani yake umakhala kumanena kuti ayi makosana amene alipo panowa ah, anachita kulowa mboma ndi mademo omwewa ndi atulukanso ndi mademo omwewa basi zinthu zimene zidachitika kalekale kumalemba mtima kuti zichitikenso ulendo uno koma kumayiwala kuti kodi enawo adapanga bwanji kuti zitheke ndiye muli makani mwa anyamata a mademo, makani osafuna kumva nawo zokamba za ena. Akamalankhula amakhala ngati mwina mwake Manyasa tonsefe ndi ana awo ndipo achina Kadankidowo ndiye m'bambo athu. Ena akamalankhula kuchokera ku Joweni, hayi ochatsikawo adziwanso Nyasalande kununkha mphira ukuku. Kenaka amwathu momuno kuchita kuvala mangongo mmutu akaoneke bwino pa mademo, magalasi a mdima ali m'masomu, kamimba kali tugwa ngati nthumbidwa. Sagwirika anyamata a mademo kuyesera kukamba kuti achina Kadankido bwanji apa mutere, kenakanso mutere? Ayi ndithu! Iwo ndiye amakhala anzeru kwambiri. Mapeto ake zimene amaopseza ndi zimene zimachitika zosiyaniranatu ndiye ulendo uno a mtambontambo ndi anzawo achikasu anyamata a banja limodzi nawonso anayikirapo mulomo ayi ife tikupanga sapoti zimenezizi anyamata kumaliza mademo kumakanganirana ndalama ndiye umangodziwiratu kuti kodi ndalama zimenezi zinachokera kuti kodi anangopanga sapoti tepakamwa pokha basi nthumba sadapisemo anyamata amtambo-mtambo komanso anyamata achikasu mukanadzitolera koma 2025 ndi pompano koma kunja mkwadzuwa uku kwachitika mademo angapo anthu ali chuu mmakwawo opangitsawo amayenera ano akhale pansi aone nchifukwa chani zikumativuta anthu sakutuluka amayenera akhale pansi aone ndi njira ina iti imene tikhoza kugwiritsa ntchito kuti zinthu zisinthebe Nthawi zonse kuopseza za mademo zumadzaoneka ngati ena ake ntchito yawo ndi imeneyi alibe ina. Ambiri amene ali patsogolo kuchita mademo chochita chenicheni choti angaloze sichioneka amwene. Kunjaku nkwadzuwa uku ofunika kulima kaya tomato kaya ndi kanyezi kaya ndi kabichi. Izizi zikuoneka kuti kukubwerako tikhoza kuchita nazo manyazi kwabasi. Ujeni hazenolo

life m'bale wanga life ndi nchoncho long live ubwande ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sunga mvenze